ndị be anyị ekele m unu aha m bụ nwaada ihe mere mma abịara m ụbọchị taa ịkọwara unu ihe mmụta mụ onwe m mụtara n'ihe gbasara azịza n'eziokwu azịza bụ ihe anyị ji azacha ụlọ mana amaghị m anyị enwegokwara oge nene ihe azịza na-akụziri anyị ma ọ kachasị n'ezinụlọ ma ọ kachasị n'ebe di na nwunye nọ nakwazi n'ebe ụmụnne nọ dịka ezinụlọ n'ezinụlọ ọbụla ọ bụ ihe dị mkpa na anyị ga-enenyere azịza anya n'ihe ndị ọ na-akụziri anyị nke mbụ bụ na azịza na-akụziri anyị ịdị n'otu ịnene anya na azịza ihe a bụ nkwu azịza ọ bụrụ na m nweta nkwu azịza dịka ọ dị ọ gaghị ekwe m ịgbaji aga m achọ ịgbaji ya mana ka m esina nwaa ike m agaghị m agbajiwu ya mana ọ bụrụ na m ewepụta ofu na nkwu azịza gbajie ya ọkwa ịfụ na ọ dịrị m mfe ịgbaji ya wee bụrụ iji kọwara gị na ezinụlọ nọkọrọ ọnụ ọ na-ahịa nnukwu ahụ itise ya bụ ezinụlọ ịghasa ya bụ ezinụlọ onye ilo ịbata na ya bụ ezinụlọ ezinụlọ dị n'otu jikọrọ onwe ha ọnụ onye ilo agaghị emebiwu ya bụ ezinụlọ ya bụ ezinụlọ ndị ilo agaghị emeriwu ha maka na ha jikọrọ ọnụ o nwegodị ihe nwanne gị mere gị gbaa gbaa mbọ gwa nwanne gị n'ihe ị mere na ọ dịghị m mma n'obi ọ bụkwara n'ụlọ ezinụlọ ejikọghị ọnụ ịfụ na onye iro bịa ọ ga-adịrị ya mfe imemina ya bụ ezinụlọ tisaa ya ebumnobi ya bụ onye iro nwee ike pụta ihe mana ọ bụrụ na ha jikọọ ọnụ dịka azịza ịhụ na onye iro agaghị ememinanwu ha n'agbanyeghị otu onye iro ahụ si wee gbaa mbọ ọ gaghị ememinanwu ya bụ ezinụlọ nke a bụrụ mbụ ihe ọzọ azịza na-akụzikwere anyị bụ na ha ma ka ha si wee pụta mara na ọ bụ ofu ọmụ jikọrọ ha ya bụ ihe a na-ekwu ihe ndị oyibo na-ekwu foundation ebe e si malite ha nọkọrọ ọnụ maka na ha si n'ofu ebe wee pụta ọ dị mkpa n'ebe ọbụla ị nọ mata ebe i si pụta kwanyere onwe gị ugwu jikọọ onwe gị ọnụ azịza mana ọ bụ na igu na ọmụ ka esi wepụta ya ka ha ha si na ọmụ ahụ jikọọ onwe ha ọnụ gịnwa na-anụ olu m ka afọ si jiri unu ọ bụ ofu nne mụrụ unu unu ejikọkwara onwe unu ọnụ ihe a bụ ihe azịza na-ajụ anyị taa ihe mmụta ọzọ dịkwa na ee eh, ma tupu m gaa n'ihe mmụta ọzọ na anyị fụ na eji ihe eriri wee kee ya jikọọ onwe ha ọnụ ebe anụwa eriri a ihe ọ na-egosi bụ ịhụnanya ka afọ si jide unu dịka ezinụlọ ka unu si wee bụrụ ofu ezinụlọ ekwekwana ka o nwee ihe ga-eme ka ịhụnanya a eji ejikọ ezinụlọ ọnụ kewaa n'ebe unu nọ ka a chọọ ya achọ ọtụtụ na-abụ ha nụchaa nwaanyị asị na na ọ na-abụ mgbe a nụchara nwaanyị ka eji ama na ezinụlọ nọ n'udo ka ọ nọghị n'udo mana gị bụ nwaanyị a na-anụta anụta ekwekwana ka ọgba aghara si gị n'aka wee bịa gị bụ onye na-anụ ekwekwana ka ndị be unu chere sị na ọ bụ nwunye gị na-ebute ọgba aghara maka na ọtụtụ oge nwaanyị a na-anụta aka ya nwere ike dịrị ọcha ma ọ bụrụ na nwoke anaghị a-like ime a- ọ naghị amasị nwoke imere ndị be ha ihe mana ọ na-amasị nwaanyị ka emere ndị be nwoke ihe mana nwo- nwoke ahụ anaghị amasị ya bịazie ọ dịka a sị na ọ nke nwaanyị ka esi n'aka biko nwoke na-anụ anụ maranụ ihe ị kwesịrị ime meenụ ya ka a ghara ị na-ene akpọ nwunye gị ajọ afa ebe ọ bụ gị na-ebute ihe dị otu ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mụtakwa na azịza bụ azịza ha jikọọ onwe ha ọnụ ha na-arụpụta ọrụ mara mma i were ofu azịza zaa ihe o nwere ike ma ya zatanara gị ihe i were ịbụa na ịtọ zaa ọ ya ha zatara gị ihe mana dịka ha jikọrọ onwe ha dịka ukwu azịza ihe ọbụla eji ya zaa ebe ahụ na-adị ọcha ijikọ aka ọnụ dịka ezinụlọ ijikọ aka ọnụ dịka ụmụnne ijikọ aka ọnụ dịka di na nwunye ọ ga-enyere aka ihe ọbụla unu na-eme o nwee ike gaa aga unu emee ya ngwa ngwa enwee ike nwetakwa ihe unu ji maka ya wee na-arụ ya bụ ọrụ ndị be anyị ọ bụkwa nhakwa ka ọ ha m n'ọnụ taa ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi ee ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi ma chetakwa na ọ bụkwa ihe onyonyo fada peter ka ị na-anụ nụ anyị mgbe ọzọ anyị ga-ekwukwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-amasị gị biko tupu m emechie n'okwu a tinye aka n'akara ntụsa ozi tinye aka n'akara ịhụnanya